an balima chaque pro tv lagɛba bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu bɛ k'an lagɛ nin waati in na an bɛ badabadafo lase aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na ko nin ye aw ka bi bamanankan kunnafoni a waati o selen ye bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni min ye mali farini ko an bɛ wagati n'a fɔ sisan a gɛlɛya bɛ nin waati in na walasa ka se ka dan siri o gɛlɛyaw la mali minisiri min n'a ka baara bɛnnen don i k'a dɔn k'a fɔ jagoko ani izini ko ma a ye izinitigiw bisimila lajɛba la min kɛra an ka jamana faba yɛrɛ o kɔnɔna na ka se ka bɔda di izinitigiw ma walasa min ye farini i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la fo ka taa bila min ye buru ye o sɔngɔ bɛ se ka jigin jamana fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ a lajɛba kɛnɛ kan min ye mali izintigibaw fo ka taa bila mali jagokɛlabaw ma o caman kun bɛ kɛnɛ kan camanw ka nisɔndiya an'u ka nimisiwasa jira k'a jira k'a fɔ ko mina ka siɲɛ fɔlɔ ye mali kɔnɔna na ko minisiri ka wele ka se olu ma ka se ka fiɲɛbɔda di olu ma ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ se ka izintigiw k'u lafiya walasa farini ka se ka doni ka bɔ jamana kɔ kan ka n'an ka jamana kɔnɔna na walasa lafiya ka se ka don farin ko nasira kɔnɔna na an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na o fana bɛ tali kɛ min ye farin bɛ ka gɛlɛya an bɛ an bɛ don min na fo bi bi in na jagokɛlaw fɛ fo ka taa bila izintigiw yɛrɛ fan fɛ o y'a jira k'a fɔ ko nin ye fɛn ye k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu ye ka camanba de bɔ olu ka doni na farin min n'a sɔngɔ bɛ se ka jigin an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na halisa an ka jamana kibaru nasira kɔnɔna na an bɛ taa jamana cɛmancɛ yanfan fɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ a jirala k'a fɔ moti marabolo kɔnɔna na ko maramafɛntigi maramafɛntigi dɔw i ka dɔn k'a fɔ olu tun bɛ minnu salo kɔni dabɔ moti marabolo yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa bila sofara n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko min ye maa fila bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛna u ni na sofara marabolo kɔnɔna na ka sanga ni maa jugu dɔw yɛrɛ kɔni fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye sofara fo ka taa bila moti marabolo yanfan fɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ sika kun kan bɛ maramafɛn jugu maa tigilamaw dɔw la ko minnu kɔni bɛ ka minnu salo kɔni dabɔ fo kɛra sababu ka dugu dɔw kun jɛni i k'a dɔn k'a fɔ o nɔgɔni bɛɛ mali kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ma sigi ka u bolo da o nɔ ka u bolo kan u sen kan abada u wulila kosɛbɛ ka maa jugu ni kun nɔfɛ gɛn an bɛ k'a dɔn k'a fɔ o kun karila ɲɔgɔn na min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa jugu caman olu kun bɔnɛna u ni na o kelen fana don min ye banjagara ani koro i k'a dɔn k'a fɔ maa jugu dɔw kɔni kun bɛ minnu salo kɔni dabɔ o yɔrɔ kofɔlen kɔni na o yɔrɔ kelen bɛɛ min ye mali kɛlɛkɛcɛw olu fana wulila k'o nɔ gɛn an b'a jira aw la k'a fɔ nin tile fila yɛrɛ min ye mali kɛlɛkɛcɛw olu kɔni b'u kɛlɛkɛsen kan ka se ka maa jugu nin k'u si latunu ka bɔ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na sabula min ye i k'a dɔn k'a fɔ moti banjagara ani koro min ye maa juguninw ye i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka minnu salo kɔni dabɔ ka sanga ni an ka jamana bɛ dakun min na an b'a jira aw la k'a fɔ mali kɛlɛ kɔni daminɛ fo ka na bila bi la min ye banjagara ani koro fo ka taa bila sofara marabolo kɔnɔna na maa jugu i k'a dɔn k'a fɔ sanga an'a ka waati bɛɛ u bɛ bawali ta ni ka ɲɛsin cikɛlaw ma min na sɛnɛ kɔni tɛna se ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na an bɛ waati min na fɔ sisan nka ka sanga ni mali kɛlɛkɛcɛw o bɛ ka fɛɛrɛ min kɔni sigi sen kan o kɔni labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa min ye k'a dɔn k'a fɔ lakana a ka se ka nati eh, mɔti banjagara ani koro marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na fo ka taa bila seguya marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na mali kɔrɔn fan fɛ an bɛ taa yen nin waati in na an b'a jira aw la k'a fɔ sema cɛdenw n'o ye azawadi maaw ye i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye k'o da falen nin waati in na ko ka sabu kɛ min ye mali guvɛrɛnɛman ye k'o t'a fɛ abada ka akɔri dalize k'o baara sigi sen kan k'i k'a dɔn k'a fɔ akɔri min n'a kɛra alize jamana yɛrɛ o kɔnɔna n'o ye alizeri faaba yɛrɛ ye an b'a jira aw la k'a fɔ ga eh, sema cɛdenw olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko mali kɛlɛkɛcɛw n'o ye k'a dɔn k'a fɔ eh, sɔrɔdasiw o b'a fɛ ka min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni tɛna jɛn n'o ye abada min ye k'a dɔn k'a fɔ sema cɛdenw o y'o dama suɲɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ k'o sɔmina mali avion na n'i k'a dɔn k'a fɔ n'a kɔni bɛ ka minnu sɔrɔ kɔni dabɔ mali kɔrɔn fan fɛ ka siyala sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'olu ka jatew ni k'o minɛ k'o ye fɛn olu kɔni tɛna jɛn n'a ye abada o nɔngɛni bɛ mali maa ɲɛmɔgɔw ma bila dagakelen da la sabula o y'a jira k'a fɔ nin waati na ko mali i k'a dɔn k'a fɔ mali ye kelen ye o an ka jamana k'a tɛna tila abada an b'a dɔn k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ sema cɛdenw n'i y'a ye o tun bɛ eh, ka fa ni yada min na faransi tun bɛ k'o dɛmɛ nka nin waati na a bɛna ko tiɲɛna faransi kɔni bolo i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni bɛna k'o da falen nin waati na an b'o kari la ka dɛrɛn sɔrɔ o y'o da falen k'a jira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don ne ka sigifɔ sigikafɔba ni k'o kɛ mali maa ɲɛmɔgɔ ye walasa min ye bɛn ni kelenya ka se ka na jamana yɛrɛ kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ ka sanga ni mali kɛlɛkɛcɛw n'o ye asimi goyita a n'a ka guvɛrɛnɛman ka sanga n'u ka wulikajɔ ye min ye minusima kɔni bɛ ka kan dɔ kɔni bila an ye nin waati na k'a daminɛ bɛri kan ani a yɔrɔ caman na min ye mali kɛlɛkɛcɛw darapo kɔni bɛ ka siri nin waati na ka se k'a jira k'a fɔ ko mali dugukolo bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ o ye malidenw ta ye ko maa tɛna se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka n'an ka jamana ni k'a tila wa fana k'o ye fɛn ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min kɔni cɛ man ɲi abada an b'a dɔn k'a fɔ min ye asimi goyita a n'a ka guvɛrɛnɛman o kɔni kangari di sema cɛdenw ma k'a jira k'a fɔ n'o mako kɔni bɛ bɛn ni kelenya la o ka na olu ka sigi ka kuma k'a fɔ ko damanta ko jamana jamana fila kɔnɔna ko jamana kelen kɔnɔna ko jamana fila ko ka kɛ k'o ye fɛn min kɔni cɛ man ɲi abada an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati na sema cɛdenw olu kɔni bɛ k'o da falen nin waati na ka sababu kɛ min ye faransi kɔni a bɔra olu jigi kɔrɔ ka sababu kɛ mali kɔni ye faransi kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛn ka bɔ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ min ye sema ye nin waati na a ka kalan sema mɔgɔw bolo sabula nin waati na taayɔrɔ kɔni tɛ o bolo an bɛ waati min na fɔ sisan an bɛ taa nizɛri an b'a jira aw la k'a fɔ min ye nizɛri ye a jirala k'a fɔ min ye dancɛw kɔni sɔgɔlen bɛ nin waati in na a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ tile mugan ani tile saba kunkan bɔ bɔ nin waati in na min ye sofɛriw olu kɔni y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ siraw kɔni k'a lagɛ sabula doni min kɔni bɛ olu kun dɔw ka doni kɔni bɛ ka tiɲɛ an bɛ don min na fɔ sisan an b'a dɔn k'a fɔ min ye nizɛri fo ka taa bila nizeriya ka na benɛn ka na togo kɔdiwari dancɛ n'u caman na min ye i ka dɔn k'a fɔ mobili kɔni bɛ ka jɔ yɔrɔ kɔfɔlen na a tɛna se ka don nizɛri faaba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye ɲame ye an b'a jira aw la k'a fɔ a jira k'a fɔ ko mali sofɛriw fo ka taa bila gana sofɛriw ani nizɛri sofɛriw i ka dɔn k'a fɔ caman kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka doni kɔni bɛ ka tiɲɛ sabula dɔw ta minɛnw yɛrɛ kɔni bɛ ka toli nin waati na ka sabu kɛ namara namasa ani ninburu fo ka taa bila a ɲɔgɔnna caman de ma an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati na a kɔni ka kalan nin waati na nizɛri nka o bɛɛ n'a ta nizɛri ka denw y'a jira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni fɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ hɛrɛ fɛ jɔnya kɔnɔna na k'o ye fɛn olu kɔni tɛna sɔn ma abada an b'a jira aw la k'a fɔ ko sedaw kana dan fɛn wɛrɛ ma dɛ hali ni sedaw kɔni bɛna tasuma bila olu kan i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛna u ka jamana ka kunnawolo damantan ni bazum ma fanga bila i ka dɔn k'a fɔ olu tɛna olu bɛna olu tɛna wulikajɔ nin dabila abada an b'a lɔn k'a fɔ nin waati in na min ye nizɛri dancɛw kɔni sɔgɔlen bɛ nin waati in na k'a ka sanga ni wulikajɔ ye nigɛr kɛlɛkɛcɛw olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu na fɛɛrɛ sigi sen kan walasa min ye lafiya ani basigi a ka se ka na nigɛr jamana yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra nigɛr an bɛ taa gabɔn an b'a jira aw la k'a fɔ ali bongo njinba min ye ka dɔn k'a fɔ umaru bongo denkɛ ye a ye san tan ani naani bɔɲɔgɔnko k'o kɛ fanga na min ye ka dɔn k'a fɔ bi sɔgɔmada in na a ka fanga daragɛla a bolo ka sabu kɛ a ka garde présidentielle olu kɔni ye dan siri ali bongo ka fanga na bi an b'a dɔn k'a fɔ a kɛra dabalibako ye maa caman fɛ sabula mɔɔ tun ma sigi ni min ye o de kɛra an b'a jira aw la k'a fɔ samedi don n'o bɛnna i ka dɔn k'a fɔ uti kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ma san ba fila ani san mugan ni saba kɔnɔna na min ye kalata o kɛra gabɔ jamana kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ kalata jaabi bɔlen o y'a jira k'a fɔ ko ali bongo n'i y'a jateminɛ kɛmɛ o kɛmɛ a ye sara cɛ a ye sara cɛ ni bi wɔɔrɔ ani naani a n'a kunkanfɛn murumuru duuru bɔɲɔgɔn o lasera i ka dɔn k'a fɔ cour suprême fɛ minnu bɛ ka jaabi lakika yɛrɛ kɔni bɔ i ka dɔn k'a fɔ o dilen kɔ ka dɔn k'a fɔ mankan tun bɛna kɛ gabɔn jamana kɔnɔ n'o ye librevili faaba ye nka ka sanga n'o ye min i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw olu nan'a ye k'a fɔ nin ko in a bɛ ka taa dangamu fɛ i ka dɔn k'a fɔ a mankan dan tɛ o nɔgɔni bɛɛ u ye dan siri ali bongo ka fanga na ali bongo fanga ali bongo ka fanga i ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ ka manda sabanan nin k'o ɲini gabɔn jamana kɔnɔna na min n'a tun ma di maa caman ye caman y'a jira k'a fɔ ko ali bongo i ka dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka fanga de kɛ tiɲɛ ye k'o de ye fɛn min kɔni cɛ man ɲi abada an b'a jira aw la k'a fɔ min ye umaru bongo n'o ye ali bongo fakɛ ye a ye san bi saba a n'a kunkanfɛn k'o kɛ fanga na a salen kɔfɛ min ye ali bongo i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni sigila fanga na ale ye san tan ani naani bɔɲɔgɔn k'o kɛ fanga na nka bi min i ka dɔn k'a fɔ gabɔn kɛlɛkɛcɛw n'o ye garde présidentielle i ka dɔn k'a fɔ o kɔni fanga kɔni dafiri ali bongo bolo i k'a dɔn k'a fɔ gabɔ jamana yɛrɛ o kɔnɔna na o ye asanbile ani minisiri i k'a dɔn k'a fɔ ka fanga bɛɛ lajɛlen k'a dangolo ci ka dancɛw k'o da sɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa tɛ bɔ maa tɛ don gabɔ jamana kɔnɔna na ali bongo njinba a ka fanga kɔni dafirila gabɔ kɛlɛkɛcɛw fɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ali bongo ka garde présidentielle olu cɛ don olu kɔni dan siri ali bongo ka fanga na gabɔ jamana yɛrɛ o kɔnɔna na bi bɔnɔna kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye rusi ani ukraine maa fila bɔɲɔgɔnko olu fatura ukraine jamana kɔnɔna na ka sanga ni rusi ale ye gosili kɔni kɛ bi ukraine jamana kɔnɔna na maa fila bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni fatula a jira k'a fɔ ko maa tan ani fila bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogila kosɛbɛ fɛɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ olu ka se ka taa furakɛ labitaniso la an b'a jira aw la k'a fɔ halisa min rusi kɔni bɛ ka taa ni kɛlɛ kɔni ye ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na wa fana rusi kɔni bɛ ka sebaa caman de sɔrɔ ukraine kɛlɛkɛcɛw kan nka o bɛɛ la ta min ye eh, i ka dɔn k'a fɔ ukraine jamanakuntigi ale kɔni k'a jira k'a fɔ olu kɔni t'u bolo jigin kɛlɛ in na ko sabula mun olu kɔni bɛna kɛlɛ in kɛ fo ka sebaa sɔrɔ nka o bɛɛ la ta ala ye diɲɛ ma don o don la min rusi ale kɔni bɛ gosili kɛ ka se ka maa dama dama k'olu bɔnɛ u ni na ka se ka kɛlɛkɛcɛ caman fana k'olu fana bɔnɛ u ni na ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na yanni ka to an ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ an b'an dɛmɛbaaw fo kosɛbɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ jɛmukan yɛrɛ kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ foli ta ka ɲɛsin dolo créateur ma omar jara cɛ kelen min n'a ye dolo ɲɛɲini k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna a filɛ an fɛ sikaso lamini babala an b'a fo k'a barika da ani k'a waleɲuman dɔn boutique chek tangara nana fa ka yɔrɔ don an fɛ bamako suguba kɔnɔna na immeuble ba seyidu i ka dɔn k'a fɔ ko ale ka moto tvs minɛn lakika original k'a di aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la an b'a fo k'a barika da ani k'a waleɲuman dɔn anw fɛ sikaso électronique nouvelle génération alimami tarawele ka yɔrɔ don anw fɛ sikaso otogar la k'a daminɛ pano batiri fo ka taa bila anpulu ma aw b'o sɔrɔ o bolo sɔngɔ damatɛmɛdiya la wa fana a minɛnw lakika yɛrɛ fana don karamɔgɔ dawuda tarawele sirakɔrɔ morikɛ kelen an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ani k'a barika da ale y'an jamukan ye jɛmukan yɛrɛ o kɔnɔna na o de kama minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ ka kɛ an dɛmɛbaa ye a bɛ se ka weleli kɛ ja in duguma walasa aw ni anw an ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw gɛrɛsɛ kɛra nin ye an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ